ghoil go Gaillimh ach tá sé níos deise a theacht abhaile. Ahm, is, is, is maith liomsa an t-am sin den bhliain nuair a bhíonns an aimsir go breá, nuair atá sé ina chalm is deas socair ar feadh tréimhse. Agus tá leagan cainte againne air in Oileáin Árann, bíonn sé ráite anseo ar Inis Oírr ar aon chaoi. Ana na Samhna. Agus tá Ana na Samhna ann faoi láthair. Má leanfar a bheith, bhuel, is dóigh tá sé ina choicís anois, go raibh an aimsir go breá, is ina chalm, deas socair. Agus tá mé ag ceapadh go bhfuil cúpla lá eile fós geallta, mura mbeadh go bhfuil níos mó. Tá súil agam go bhfuil ar aon chaoi. Is maith liom an t-am sin den bhliain. Mar cuimhníonn chuile dhuine ar an ngeimhreadh, an t-am sin den bhliain go mbíonn gálaí, stoirmeacha is rudaí mar sin ann, agus bíonn. Le, mar a dúirt mé, le coicís anuas, tá sé go breá, tá sé socair agus aimsir bhreá, aimsir mhaith le bheith a' taisteal ar an mbád, cé gur oileánach mé. Tá mé ceart go leor ar an bhfarraige ach b'fhearr liom i bhfad nuair atá sé deas ciúin is socair. Bíonn sé i bhfad níos deise ar an mbád agus tugann muid linn Sonny freisin, an gadhairín mada beag atá agam. Ní maith leis an bád nuair a bhíonn sé plubach, nuair a bhíonn sé sórt garbh mar sin. Thaithin an turas le Sonny freisin. Ach ar nós Sonny, ar nós mé féin, bhí Sonny an-sásta a bheith ar ais ag baile. Ach sin é Ana na Samhna, leagan cainte deas, nach ea? A bheith anseo ar Oileáin Árann an t-am sin den bhliain nuair a bhíonns an aimsir deas socair, nós atá sé anois. Rud a thaitníonns liomsa. a bheith i nGaillimh ná a bheith in ann a ghoil isteach cupán caife nó bialann. An t-am sin den bhliain ag baile in Inis Oírr. Bíonn chuile rud sórt dúnta, an café agus mar sin. Ní bhíonn sé chomh réidh. Ní bhíonn sé chomh frusta muigín deas caife a fháil nó tae, so tá sé go deas a dhul ag áit mar sin. Sin rud a thaitníonns liom. Ach ní maith liom a bheith i nGaillimh ró-fhada, mar b'fhéidir tar éis dó nó trí de laethanta ann, ahm, bíonn go leor torann, bíonn seó torann, an-ghleo, bíonn níl a fhios cé méid gleo, nuair atá cleachtadh agat a bheith anseo ar Inis Oírr, Oileáin Árann, chuile rud deas ciúin agus socair agus séimh, téann tú go Gaillimh agus. Tá na mílte daoine ag siúl thart ag caint agus bíonn go leor ceol i Sráid na Siopaí agus Sráid na Céibhe, Quay Street, Shop Street. Is maith liomsa ceol, is maith liom ceol Gaelach agus is maith liom daoine a bhíonn ag casadh ceol, buskers úd. Ach rud nach dtaitníonn liom ná nuair atá, cén nglaonn tú air, sort of sound system nó speakers móra acu. Bíonn sé iomarcach. an iomarca, bhí sé iomarcach, an iomarca, fiú ceoltóir maith nó amhránaí maith, má tá sé ró-ard, níl sé go deas, tuigeann tú, you know, agus nuair atá tú ag siúl thart, baile mór, agus tá na mílte daoine ag siúl thart, ansin tá na speaker seo freisin, níl sé go deas. Mar a dúirt mé, níl aon rud agam in aghaidh ceoltóirí ná amhránaí ag buscáil. Is maith liom é sin nuair nach bhfuil na sound systems acu. Ach nuair atá sort i ndáiríre, mo thuairmse, milleann sé an milleann sé an rud uilig sort ach sin a cheapaimse ar aon chaoi. Ach ní maith liom an gleo, mar a dúirt mé, go háirid tar éis a bheith anseo sort agus nuair a thagaimse abhaile, Sé ceann de na chéad rudaí a thugaimse faoi deara ná an ciúnas. Go leor daoine ní maith leob an ciúnas ach is aoibhinn liomsa. Tá sé go deas, tá sé folláin agus b'fhéidir mura bhfuil cleachtadh agat ar an rud eicínt b'fhéidir go mbeadh sé sort scanrúil b'fhéidir do dhaoine áirid go b'fhéidir go bhfuil daoine áirid teastaíonn torann. Teastaíonn gleo. Ach tá mise ag ceapadh nach bhfuil sé sin, nach rud nádúrach é sin. Is rud nádúrach ciúnas, bhuel. Sin an chaoi a bhíodh an saol. Ní bhíodh muid fadó, ní bhíodh muid timpeall ar na mílte daoine, ní bheadh sound systems, tá a fhios agat, mar sin. Ó, sea, is rud, rud eile freisin, thug mé faoi deara, ag siúl thart Gaillimh, briseadh lár téarma, mar sea, bhí go leor, déagóirí ann agus thart agus casadh orm roinnt mhaith acu agus cúpla turn, cúpla grúpa difriúil. Bhí sort cineál sórt bluetooth speaker acu agus bhí an ceol, an volume an-ard. ceol sort pop chuid is mó den ceol bhí siad ag casadh ar an speaker bhí sé uafásach ach ba chuma liom dá mbeadh sé íseal nó rud eicínt ach tá sé uafásach ndáiríre nuair tá bluetooth speaker ag déagóirí nó duine ar bith fiú ní déagóirí níl mé ag cur milleán ar déagóirí amháin ach Go hiondúil, im thaithíse, is déagóirí a bhíonns ciontach sa gcás seo. Siúl thart an bhaile mór agus speaker agus ceol uafásach an-ard. Bíonn an volume beagnach céad faoin gcéad cuid mhaith den am. Sórt easpa meas ar na daoine eile. Cuirim i gcás, nuair a bhí mise i mo dhéagóir. Bhuel, ní raibh an teicneolaíocht ann is dóigh an t-am sin. Ach fós féin, ní fhéadfainn samhl, ní bheinn in ann mé féin a shamhlú le mo chuid cairde ag dul thart le Bluetooth speaker mór mar sin, siúl thart is siúl thart tigh daoine nó sórt, ní, ní, ó, ní, ní, ní bheadh aon duine a bheadh róshásta linn dá mbeadh muid ag éisteacht leis agus bheadh muid náirithe. Ach feictear domsa go leor de na déagóirí sin níl fhios a'm an bhfuil fhios acu céard a chiallaíonn sé a bheith náirithe. Is dóigh go leor acu gur tóigeadh iad le na meáin sóisialta mar sin, so bíonn siad uilig ar TikTok nó Snapchat nó Instagram nó rudaí sin uilig. Tóigeadh iad leis sin mar sin, is dóigh go bhfuil cleachtadh acu ar na rudaí sin uilig mar sin. Ní nós mo ghlúinsa bheadh níos mó sórt is dóigh, náire ar dhaoine nó ní bheadh siad chomh, níl fhios a'am, ciallmhar b'fhéidir, sa gcomhthéacs sin ar aon chaoi. Níl mé ag iarraidh bheith caitheamh anuas ná mar chúrsa ná aon rud ach díreach is rud a thug mé faoi deara agus cuireann sé sórt cantal orm nuair a chloiseanns mé an speaker. Ní thaitníonn sé le Sonaí ach an oiread. Bhí mé ag siopadóireacht sa mbaile mór i nGaillimh agus chuaigh mé isteach i Penneys agus thíos an staighre ansin i nGaillimh sa shopping centre, an ionad siopadóireachta agus ehm, mé ag breathnú ar éadaí is rudaí mar sin sórt agus stocaí, bíonn, bíonn stocaí i gcónaí ag teastáil go dtéann siad amú orm i gcónaí, níl fhios a'm an dtarlaíonn sé sin go éinne eile ach, ar aon chaoi, ehm, so níor, níor tharla Oíche Shamhna fós agus eh, bhuel is go cheana féin nach bhíodar ag díol rudaí. a bhaineanns leis an Nollaig, geansachaí, maisiúcháin, bréagáin is rudaí mar sin is bhí mise ag rá i m'aigne féin, a Dhia 's a Mhuire. Níl Oíche Shamhna fós ann agus cheana féin tá siad ag tosaí ag díol rudaí a bhaineanns leis an Nollaig. Is maith liomsa an Nollaig, is aoibhinn liom chuile rud a bhaineanns leis an Nollaig ach nuair a thosaíonn sé ró-luath sa mbliain, faoin am a bhíonns sé, faoin am bhíonns Oíche Nollag, Lá Nollag ann, Oíche Nollag, bíonn sé, níl fhios a'm, bíonn an draíocht, bíonn an, bíonn tú sórt tuirseach dhe, rud beag, más aon rud. Nuair a chloiseanns, a chloiseanns tú, a chloiseanns tú ag siúl thart Gaillimh nó nuair a chloiseanns tú ar an raidio nó feiceann tú na ads uilig, cheana féin, sórt, dhá mhí roimh, roimh Oíche Nollag, níl fhios a'm. Bíonn sé sórt iomarcach agus tugann sé an mhaith as. Níl 'fhios a'm. Dá dtosaídís faoin chéad lá de mhí na Nollag nó rud eicínt. Ní bheadh sé chomh dona ach ehm níl 'fhios a'm. Mar a dúirt mé, faoin am a bhíonns, bhíonns an Nollaig féin ann i gceart. Bím díreach tuirseach is bréan dhe sórt ar bhealach. Ar ndóigh bainim, bainim fós taitneamh as rudaí ach. Níl fhios a'm. Ba cheart go mbeadh. Dá mbeinnse anois mar uachtarán nó mar thaoiseach nó rud eicínt. Chuirfinn cosc ar rudaí a bhaineann leis an Nollaig a dhíol go dtí mí na Nollag. Ach déarfainn go bhfuil go leor daoine go n-aontódh liom freisin mar tá sé sórt seafóideach, níl fhios a'm. Mar ceapaim in áiteachaí áirid, tosaíonn sé fiú níos luaichte ná sin. Ní raibh mise i nGaillimh le cúpla mí is B'fhéidir, b'fhéidir go raibh siad á ndíol an stuif sin mí roimhe sin fiú, b'fhéidir tús mí na Samhna nó, nó, nó deireadh Meán Fómhair, b'fhéidir, níl 'fhios a'm. Chuala mé é sin ar aon chaoi in áiteachaí áirid. Ach ní maith liom é sin, caithfidh mé a rá. Ach sin rud a thug mé faoi deara in am i nGaillimh. Beidh Éirinn in aghaidh. New Zealand, Nua Shéalainn, teacht anseo agus is aoibhinn liomsa rugbaí ach tá an ghráin ag Rebecca, mo bhean, air ach ar aon chaoi is aoibhinn liom an rugbaí ach rud atá suimiúil do dhaoine nach maith leo rugbaí ná an haca. Go leor daoine is aoibhinn leo an haca. B'fhéidir díreach breathnú ar an haca ar feadh dhá nóiméad nó cibé cén fhad a sheasann sé is ansin. an channel a athrú gan breathnú ar an rugbaí é féin. Go leor daoine, déanann siad é sin, is maith leo an haca. Is maith liom féin an haca, tá sé iontach, is rud iontach é. Tá sé neamhghnách, ní fheiceann tú aon rud mar sin in aon spórt eile i ndáiríre agus cuireann sé leis, cuireann sé leis an gcluiche go mór i mo thuairimse, is aoibhinn liomsa. Ach chuir sé sin mé sórt ag smaoineamh, mar gheall, nuair a bhíonns Éirinn ag imirt, sa rugbaí, is é Poblacht na hÉireann agus an Tuaisceart na hÉireann, 32 contae le chéile. Níl sé ar nós football, soccer, tá an Poblacht na hÉireann, Republic of Ireland, agus Northern Ireland, Tuaisceart na hÉireann, tá dhá, tá foireann amháin, ba cheart dhom a rá, ag Tuaisceart na hÉireann agus foireann eile ansin ag Poblacht na hÉireann. Ach. ach leis an rugbaí, tá siad aontaithe mar aon fhoireann amháin. Agus nuair atá siad ag imirt ag baile, bíonn dhá anthem acu, bíonn Amhrán na bhFiann agus Ireland's Call. Ireland's Call mar gheall, mar a dúirt mé, in tuaisceart na hÉireann. Agus tá sin ceart go leor, ní hé go mbeadh mícheart le sin, ach rud a chuireanns as dhomsa ná nuair a bhíonn siad ag imirt i tíreachaí eile, as baile, away, mar a déarfá, agus ní bhíonn cead acub ach Ireland's Call, ní bhíonn cead Amhrán na bhFiann a chasadh. Agus mar a bhí mé a' rá ansin faoin haka, bíonn amhrán náisiúnta, national anthem, ag Nua Shéalainn. Bíonn sé sin is dóigh nóiméad amháin agus ansin bíonn an haka acu. Bíonn an haka mar mar a dhá, déarfainn go díreach dhá nóiméad nó b'fhéidir níos faide ach ar a laghad dhá nóiméad ar aon chaoi. Agus má tá siad ag baile nó as baile, Déanann siad an anthem agus an haka, rud a bhí mise ag cuimhneamh, nach gceapfá go ligfeadh an níl 's a'm cén údarás nó an World Rugby nó pé bith cén cén dream atá i gceannas ach go ligfidís cead go hÉirinn, amhrán na bhFiann a chasadh agus Ireland's Call, nuair atá siad ag imirt i Sasana nó sa Fhrainc nó in Albain nó pé bith cén áit a mbíonn siad ag imirt nuair nach bhfuil siad ag imirt in Éirinn. Fiú amháin dá ndéanfaidís sort leagan gairid, b'fhéidir 25, 30 soicind go Amhrán na bhFiann agus leagan gairid go Ireland's Call freisin, sort leath nóiméad nó mar sin, nó rud, níl 'fhios a'm. Ach má tá siad in ann eisceacht a dhéanamh don haka, cheapfá. Ba cheart go mbeadh siad in ann eisceacht a dhéanamh go Amhrán na bhFiann freisin mar déanann siad ag baile. Déanann siad ag baile agus ní dhéarfainn go gcuirfeadh sé as go na imreoirí ón tuaisceart ach an oiread mar, mar a dúirt mé, déanann siad é sin ag baile agus ní, ní chuala mé riamh aon imreoir Cúige Uladh ariamh ag sciolladh nó clamhsán faoi sin. Mar sea, sin an rud, sórt a chuireann sé as domsa. Sórt rud suimiúil. Is díreach mar a tharla sé, beidh siad ag imirt an tseachtain seo, Dé hAoine, agus níl 's agam díreach rud a bhí mé ag cuimhneamh air ansin. Chuimhnigh mé air cheana, tá mé ag ceapadh freisin, ach díreach spreag sé sin mé, sórt, ba cheart go mbeadh cead. B'fhéidir lá eicínt go mbeidh, níl 'fhios agam, ach níl 'fhios agam cé bhíonns, níl 'fhios agam cé bhíonns ag déanamh an cinneadh gan nó cead a thabhairt ach. I mo thuairimse ba cheart go mbeadh cead Amhrán na bhFiann a chasadh freisin. Fiú sórt leagan gairid nó rud eicínt, níl 'fhios a'm, ach bhí sé aisteach, tá 'fhios a'm nuair a bhí Éirinn ag an World Cup anuraidh sa rugbaí. Bhí an tír uilig ar fad fíor ach rud a bhí sórt, nár thaitnigh liom, rud beag gránna, sórt Ireland's Call amháin. Ní droch. Bhuel, tá ceart go leor mar amhrán, agus ní fheicim aon rud mícheart leis. Ach níl 'fhios a'm, nuair atá sé sin, nuair atá cead tugtha dhó sin, isteach mar amhrán amháin, go, is ní, ní bhíonn Amhrán na bhFiann ann, níl 'fhios a'm, ní, ní maith liom é sin, caithfidh mé a rá. Mar sin, tá, tá súil a'm lá eicínt go mbeidh Amhrán na bhFiann agus Ireland, Ireland's Call, go mbeidh an dá amhrán ceadaithe ag an am céanna. Ahm. Mar sin, níl 'fhios a'm, nó b'fhéidir againn muid féin in áit an haka, b'fhéidir, b'fhéidir damhsa ar an sean nós nó rud eicínt, you know, níl 'fhios a'm. Bheadh sé, bheadh sé barrúil dá bhfeicfeá na staiceannaí móra, na rugby players móra a bhíonns ag imirt go ndéanfaidís damhsa ar an sean nós le cúpla nóiméad roimh an cluiche. B'fhéidir gur b'shin rud maith. B'fhéidir, b'fhéidir fáil réidh le Amhrán na bhFiann agus Ireland's Call is díreach damhsa ar an sean nós, b'fhéidir. Anseo ar Inis Oírr agus Inis Meáin. Níl mé cinnte faoi Inis Mór ach is ag baile a deir muide, ní deir muid sa mbaile, ag baile, tá mise, tá mise anseo ag baile, tá mé ag baile anois, tá mé anseo ar Inis Oírr, tá mé ag baile, i gConamara, déarfadh siad sa mbaile, ó tá mé sa mbaile, cá'il, cá'il Seán, tá Seán sa mbaile, cá'il Sonaí, Tá Sonaí ag baile, anseo ar Inis Oírr. Sin a deireanns muid anseo. Is Inis Meáin freisin. Níl mé cinnte faoi Inis Mór, tá mé ag ceapadh go ndeireann siad é sin ansin freisin ach díreach sé an rud atá suimiúil, go leor daoine, ní bhíonn 'fhios acu é sin, go leor daoine as Conamara nuair a bhímse ag rá ag baile, bíonn siad, déanann siad sórt iontas, iontas dhe sin ach cuimhnímse, Nuair a bhí Covid bheadh na n-aidhleog ar an teilí, bhídís ar fhás ar dóigh fans sa mbaile, fans sa mbaile. Cheann sceach ar sin tar t'áit agus ar eh, fans sa mbaile, cé chuige fans sa mbaile? Fanaidh ag baile, fanaidh ag baile. Ach sin sin rud tusa ba rún ná sin a déarfaidís b'in an chuile áit. Tá mé ag bunú na nGall go ndéarfad sa mbaile agus cén scoth na mara. I gCúige Mumhan, tá mé ag ceapadh go ndeir siad sa mbaile ansin freisin mara bhfuil mé ag goil amú. Mar sea, sin an rud a bhí barrúil, is in Oileáin Árann amháin, tá mé ag ceapadh, tá mé beagnach cinnte ar aon chaoi, ag baile, a bhíonns ráite in áit sa mbaile. Cén rud sách barrúil, cheap mé. Ach tá go leor focla, tá seó. focla a bhíonns ráite anseo nach mbíonn ráite i gConamara, cé go bhfuil muid chomh gar go Gaeilge Chonamara, labhraíd, is Gaeilge Chonamara atá a'msa ach, nó Gaeilge Chonnacht, ach tá focla s'againn féin, is eh leaganachaí cainte s'againn féin a'inn anseo ar Inis Oírr is Inis Meáin go háirid, is Inis Mór freisin, nach ndéarfaidís i gConamara, mar a dúirt mé, seó, ciallaíonn seó go leor, focal eile ar go leor, seó. Mar sea, tá seó focla a bhíonns ráite anseo nach mbíonn ráite áiteachaí eile. Focal eile a thaitníonns liomsa a bhíonns ráite anseo nach mbíonns ráite i gConamara is áiteachaí eile ná. Round. Ciallaíonn round an rud céanna, go leor. Á, tá round. Á, tá round acu. Tá, tá, á, bhí round daoine thart inniu. Bhí seó daoine thart. Bhí round daoine thart. Ehm, sort, bhí round daoine thart agus bhí siad, bhí, bhí siad ag déanamh gleo. Nó, nuair a bhí mé i nGaillimh, Sráid na Siopaí, Shop Street. Ó, bhí round agus seó daoine ann agus níl fhios cé méid, cén gleo a bhí acu. Níl fhios cén gleo a bhí acu i nGaillimh. Nuair a bhí seó déagóirí ag siúl thart agus bíonns Bluetooth speaker acu agus bhí an-ghleo. An-ghleo acu. Ach is maith liom na focla sin. Ní focla a chloisfidh tú i ndáiríre in aon áit eile mar ní mhúintear iad sin sna scoileanna agus fiú má bhreathnaíonn tú ar Foclóir.ie nó ar Teanglann go leor leor na focla sin ní bheidh siad ní bheidh siad le fáil ansin agus tá na leaganachaí cainte freisin. Ach sort rud atá suimiúil, b'fhéidir do dhaoine atá ag éisteacht nó foghlaimeoirí atá ag iarraidh sort saibhreas ehm a gcuid saibhreas a fhorbairt, forbairt ina gcuid saibhreas ehm bím mise ag déanamh TikTok agus Instagram reels agus bím mé ag plé leis sin, bím mé sort ag déanamh focal an lae, bhuel thosaigh sé amach mar focal an lae ach anois b'fhéidir focal Focal na míosa, focal, b'in sé. Ní bhíonn an oiread d'am agam anois mar go bhfuil, tá babaí agam. Mar sea, idir bheith ag tabhairt an babaí amach ar siúlóid agus ag obair agus ag athrú nappies agus, ní bhíonn an oiread sin am agam le na físeáin. Ach déanaim iarracht, mar tá an oiread focla ann, tá seó focla bainte lena saothar agus ins na meáin agus tá go leor daoine is maith leob é sin. Is maith leob an saibhreas agus cuireann sé leis agus sea bhuel má bhíonn sibh ag iarraidh tuilleadh má bhíonn sibh ag iarraidh má tá sibh ag éisteacht air seo ar Spotify nó YouTube nó cibé cén áit d'fhéadfadh sibh comment a fhágáil nó tráchtaireacht a fhágáil agus fiafraí an bhfuil mé ag iarraidh sibh aon rud a phlé má cheapann sibh go bhfuil aon rud suimiúil d'fhéadfadh sibh dhul i dteangmháil liom ar TikTok, ar mo TikTok nó ar Instagram. Is dóigh chuid is mó na daoine atá ag éisteacht leis seo go bhfuil fhios agaibh mo TikTok cheana féin, Sonaí Cliste agus An tÉireannach agus ar Instagram Fionnán féin. D'fhéadfadh sibh díreach comment a fhágáil agus má cheapann sibh go bhfuil rud eicínt bhfuil suimiúil nó bhfuil tuairim a'm

más tráthnóna nó ar maidin, moch ar maidin nó deireanach san oích', nó an bhfuil sibh ag níochán na soithí nó ag obair sa ngarraí, b'fhéidir, nó baint na fataí anois nó cibé céard a bheidh ann a san bhfuil ag baint taitneamh as. Sin é mar sea, slán go fóill.